Chloígh Ciarraí Ard Mhacha go héasca i gCill Airne an tseachtain seo caite. An éireodh le rogha na coitiantachta Craobh na hÉireann a bhuachaint, Tír Eoghain a chloí, nó tar éis trí chluiche díbeartha i dtrí seachtaine, an dtiocfadh Tír Eoghain aniar aduaidh orthu? Mac Dara Mac Donncha atá i mbun tráchtaireachta. An t-atmaisféar anseo mar a bheifeá ag ceapadh beagnach leathchéad míle duine bailithe isteach anseo go Páirc an Chrócaigh. Maigh Eo buacach sa gcéad chluiche, cé a bheas leo? Tír Eoghain ar an ionsaí anseo le cic ceann fada ó Conn Kilpatrick tá sí buailte ó sí buailte go hálainn aige brat oráiste ag an bhfear i lár páirce. Fuair sé a sheans is nach deas mar a thóg sé. Tá Ciarraí ar an ionsaí arís anseo. Graham O'Sullivan isteach. Clifford tar éis ligean isteach anois. Tá sé ag teacht. Céard a dhéanfas sé? Ááá! Draíochtúil ó David Clifford arís. Gan dabht, ní thugann muid aon aird ar scil den tsaghas sin ón draíodóir seo ag an tráth seo. Ach an chaoi a d'ardaigh sé an liathróid sin! Isteach arís. Breathnaigh. Lán luas. Gan aon rud á stopadh agus ansin uillinn ghéar. Ba chuma. Tír Eoghain ag teacht arís. Ó, bhí scíth acu an tseachtain seo caite. Seans anseo do Eoin McElholm, píosa deas cleasaíochta chun éalú, ceann ard, buailte ag Eoin, bhfuil sí cruinn? Tá sí cruinn! Tír Eoghain ar ais chun tosaigh. Fuair sé an spás beag agus ansin bhí sé in ann críoch a chur leis an iarracht. Paudie Clifford anseo arís anois. Paudie casta bealach amháin, bealach eile. Tá sé chomh láidir le capall, b'fhéidir gur fear beag é ach tá an ceann sin bainte de. Seans anois anseo ag Tír Eoghain ar an bhfrithionsaí is tá an frithionsaí chomh tábhachtach anois sa bpeil Ghaelach nua mar a thugas muid air. Seilbh anseo. ag Mattie Donnelly, Mattie casta bealach amháin, casta bealach eile, ceann mór millteach fíor-ard ag Mattie Donnelly, cén chaoi a bhfuil sé sin, tá sé cruinn! An-scór ag Mattie Donnelly agus ag Tír Eoghain. An-pheileadóir an lad seo. Mar sin, cúilín amháin eatarthu, na hUltaigh chun tosaigh. Bhí daoine ag ceapadh go mbeadh rith an ráis le Ciarraí anseo. B'fhéidir go mbeadh fós ach níl go dtí seo ar aon chuma. Seilbh acu anois arís. Clifford trasna anseo anois go dtí Diarmuid O'Connor. Diarmuid O'Connor isteach anseo arís anois agus ionsaí breá á dhéanamh anseo. Tá an ceann seo ag dul trasna, tá sí faighte ag David Clifford. Contúirt anseo do Thír Eoghain. Clifford. Ní raibh aon chuma cúil air sin ach féach, shéan, preab, casadh. Agus críoch báite. Ní raibh seans faoin spéir ag an gcúl báire. Tyrone dhá chúilín chun deireadh anois. Teacht anseo anois Peter Teague. Teague trasna go Ethan Jordan. Ethan Jordan á bualadh go hálainn. Ah, go hálainn ag Ethan Jordan. Tá siad cothrom arís. Ciarraí ag teacht anois is ea cluiche breá oscailte ar fad, seo é Dylan Geaney anois. Seilbh fós aige, casann sé bealach amháin, casann sé bealach eile ar ais, tabhairt faoi, álainn ag Geaney. Trasna na páirce anois, lánchúlaí Peter Teague. Tá siad ag coinneáil seilbhe. Seo é Kieran McGeary, McGeary, tá sé taobh amuigh den stua, beidh brat oráiste ann go deimhin, beidh! Bhí an tseilbh ag Paul Geaney baineadh de í agus é an-chríoch ag iarpheileadóir na bliana. Amach an taobh, faighte agus déanta chomh sciobtha sin ag Ciarraí agus ag Graham O'Sullivan ag teacht anois go tréan. Seo é Geaney, Geaney ag tabhairt faoi agus nuair atá muinín agat, tá tú dul go maith, tiocfaidh scóranna mar sin. É ag imirt thar barr. Tyrone ag teacht anois Mattie Donnelly ó tá spás ag Mattie an pas gearr isteach díobh an leathadh ar lár an tsábháil déanta ag an gcúl báire. Bhí an seans ansin ag Ronan Cassidy ach rinne Shane Murphy an t-aicsean. an-tsábháil go deo agus bhí sé le déanamh. Tyrone ag teacht arís Eoin McElholm. Pas gearr go dtí Mattie Donnelly arís. Ó, pas deas ag Brett Shot, seans ag McElholm! Tá sí thar an trasnán, bhí sé níos éasca cúl a fháil ar bhealach. Ciarraí ag teacht arís. Geaney. Ceann eile Geaney. Seo iad Ciarraí arís an pas trasna go dtí an fear nach féidir leis cois a chur as bealach agus ceann eile fós do Dylan Geaney. Seacht gcúilín scóráilte aige. Dhá chúilín idir na foirne, an-choimhlint feicthe againn, ní don gcéad uair idir an dá chontae seo. Tyrone ag teacht arís. Sa den chic ansin ag Matthew Doyle, Mattie Donnelly agus Mattie Donnelly cruinn leis an gciotóg. Tá siad ag teacht arís. Darren McCurry. Leithscéal trína Darren McCurry. Máthair Taobh caite ag tabhairt faoi leis an deasóg agus tá sé déanta aige! Sé chúilín scóráilte. Tyrone ag teacht arís. Darren McCurry arís. An gcasann sí isteach? Casann sí isteach go deimhin! Cúilín amháin idir na foirne. Bhuel, no, ní raibh aon, daoine ag ceapadh go mb'fhéidir go raibh cic saor tuillte ag Tír Eoghain. Níl, tá an imirt ag leanacht ar aghaidh. Tá seans ag Ciarraí anseo, Dylan Geaney arís, Dylan Geaney, Tom O'Sullivan an chiotóg thar an trasnán. Bhuel, beagnach conspóid ag baint leis sin. B'fhéidir go bhfuil. Shílfeá ar bhealach ansin go raibh. Yeah, feall déanta. Tyrone ag teacht arís. Mattie Donnelly arís, Mattie ag iarraidh a theacht amach. Ar ais go Darren McCurry, McCurry leis an gciotóg. Ocht gcúilín anois. Ciarraí ag teacht arís. Liathróid ag dul ó thaobh go taobh anseo, sárchoimhlint go deo. An Heinrich anseo anois. Ar ais go Paudie Clifford, Paudie Clifford ag casadh isteach, uilleann níos fearr, críoch álainn ag Paudie Clifford. Ceann sin buailte, leathbhlocáilte, an-bhlocáil déanta. An liathróid ag aon duine, sí coinnithe an-fhada go bhfuil, cic saor isteach, coinnithe rófhada. Seans ag Tír Eoghain arís, Darren McCurry. Cén áit eile ach thar an trasnán? Cúilín amháin eatarthu anois. An tseilbh ag Ciarraí, an bhfuil sé rómhall do Thír Eoghain? Má fhanann an liathróid thuas anseo beidh an t-aicsean déanta ag fir na Ríochta. Tá an tseilbh acu. Agus tá seilbh ag David Clifford isteach. Cúl báire tagtha amach Armin Heinrich an-íseal! Slán isteach! Sin sin! Soicindí deireanacha an cúl aimsithe ag Heinrich. Agus an buinneán buailte, bua ag Ciarraí anseo, bua drámatúil go maith. Breathnóidh muid arís, cúl báire tagtha amach. Ní raibh cumhacht ach bhí cruinneas.